choyamba nditayamba kuvom- ku- kumvera koma kumvesera kapenanso kumaonera naona kuti inali ripoti yayitali uh, chifukwa umafika sayizi yonena kuti kutopa Ah, ndikuzakhala ngati mwina usinza kuzati i paja ndili pa ntchito ndikumvera mpaka na ndithu 3 hours yonse kumathamangira ku 4 hours so i felt like it was very detailed inali kuti inakamba zinthu zambiri ah, very comprehensively ma area osiyanasiyana it's not surprising paja ananena kuti ana- anacheza ndi anthu about 120 amene ana- anayankhula nawo kuwapanga interview ndiye my impression yoyamba inali yonena kuti report ndiye iyi um, yabwera koma zinthu zina zimene mwina ndimazifunsa zikuoneka ngati kuti mayankho yake a- ayamba kusongola kuti o kodi nkhani ija inayenda motero eti o kodi zakuti zinayenda motero so report imene inathandiza komanso ndinena kuti chigawo china panali mafunso ena amene tsopano amabwera chifukwa cha information imene imatuluka so i- report ija inayankha mafunso ena komanso yapereka mayankho yapereka mayankho ndi kuperekanso mafunso ena komalizira ndimazifunsa kuti kodi mmene yabwereramu report iyi kodi anthu aivomera kapena ayi so for me i'll tell you kunena kuti pali zinthu zambiri zimene ngati dziko tingathe kuphunzira pali zinthu zambiri zimene ngati dziko we should be ashamed that have come out because of the report muli zinthu zambirinso zimene i think amalawi mwina adakali ndi mafunso so ineyo ndimayiona ndithu kuti ntchito yagwirika koma mayankho ena aperekedwa mafunso ena akuoneka kuti akubwera chifukwa cha mayankhonso ena mwina amene aperekedwa that was my initial general conclusion and pomaliza nimaz- nimanena kuti um, kodi munthu amene anachikhazikisa kunena kuti ayi a- a- achilima ndi anthu onse amene anali mndege imeneyi mu donia ija anachita kuphedwa kodi ripoti iyi lingampange kumpanga convince can it make someone turn around i don't know koma kwambiri ntaimva ripoti ija siinasiyane kwambiri zimenenso ena ma technical experts amene takhala tikucheza nawo akhala akutiuza kuti komatu ife tikuona ngati zakuti zakuti zawo sizinali bwino koma poti we, we didn't think it was official and professional tizibwera pano Tizazikamba zinazo ndiyankhule motero. Reaction ya a Mhango imeneyoyo asiyanso funso kumenekoko kuti kodi kwa munthu amene amakhulupirira kuti chidali chiwembu chilipo chinthu chimene chingamupangise kusintha maganizo amenewo inu a Msuku luzi a Msuku mwayilandira bwanji nkhani imeneyi Uh, ife pano a Hot Current yes ndife uh, anthu amodzi amene tinali ma advocates yes kuti kukhale commission bwana of pa inquiry. commission of inquiry yes ishu iyi kuti ena ake tsya ukaphwere mm. mitimamo mm. pabwere ndithu osakhala za ku germany mm. tinkanena kuti tili mafunso ena tiyankhane tokhatokha kuno aMalawi mm. so a president after so much pressure from anthu kunapezeka kunena kuti atanena eh, tiyeni titani tikhazikitse so tinkafunsana mafunso amene ena mwa iwo adabwera ngati ma terms of reference mm. uh, ku, ku, ku komiti imene iyi kuti tikufuna tiyang'ane izizi mm. so ukandifunsa ine kuti ndayilandira bwanji sindisiyana kwambiri ndi mmene uh, wayana uh, wafotokozera panali zina zake timanena kuti "Ah, ah, kodi mukuti izi zakhala bwanji so kwapezeka kuti through ma interviews ndi anthu ena certain things now certain details are now coming out kuti oh, kuti mukuti apa zidakhala motereti okay so zina zake zimene ifeyo ngati programutu tinkazipanga question we have been vindicated kunena kuti mwina munali tizibwana mwina ah, amafunika ndithu tizikwaputa bwinobwino so mwanena kuti tilowa mkatimu yes tilowa details by details mafunso amene- yes ndimalizenso ndi mmene alankhulira ochunga kunena kuti when all is said and done kodi kukhala closure mwa anthu motani tili ndi ma stakeholders osiyanasiyana amene alandira ah, nkhani iyi tili ndi akubanja tili ndi ah, akuchipani tili ndi akuboma tili ndi amalawi in general amene amene aja ah, osanje timanena kuti ndi amalawi tawaluza kodi taphunzirapo chani pa izizi ma mistakes four amene taona ndi ati by the end of this program sichoka program ino tisanauzani kunena kuti apa we could have done better mm. apa panachitika chibwana kodi panali ndani apa mm. uyu ndani uyu mwana wa ndani akalekelera izi mm. tikamba mprogramu ino yes. so ndiyambe choncho um, ochunga mm -hmm. tisanapite mbali ukoko pardon me do you think mmene munanenera muja kuti kwa munthu amene amayembekezera zosiyana ndi zimene ripoti limene lili lanena do you think kuti pali kuthekera koti nkuvomereza kuti akuluakulu mwina nkutheka zimene timaganiza ifeyo si zimene mwina zidachitika mm -hmm. mwina zoona zenizeni ndi izizi mm -hmm. kapena anthu ena ake will never be convinced mm -hmm. no matter who you bring mm -hmm. no matter what you find mm -hmm. iwo azagwirabe pa zimene akuganiza kuti mwina ndi zimene zidachitika um, ine mkuona kwanga ndikuona kuti anthu ali pa magawo almost awiri amene ankanena kuti apapa pali chiwembu mm -hmm. koma anthu aja ali zigawo ziwiri Chigawo choyamba chayamba tsopano kumazifunsa kuti what if panalibedi chiwembu chimene chinachitika? Why? Pali information ina imene yatuluka yokuti zamupangisa munthu kumanena kuti komatu kunena zoona kumbaliso ya ndegeyi kumbaliso mwina ya iwo amene amayendesa mwinaso kumbali ya Malawi Defence Force ndi kasungidwe kawo ka katundu komanso ndege zawo mwinanso kuli gawo imodzi imenenso inatengapo uh, uh, uh, imene contributed into ngozi imeneyi then pali gawo limodzi la weather patamveka ndithu matestimoni osiyanasiyana kuti even family ya uh, uh, uh, ma- malemu uh, uh, Kasambara mm. anakwera ndege ija kupita Ndi- ku Nkhata Bay, ndi- into ku yes. mzuzu Yes. kuti- en route kupita ku Nkhata Bay anavomerezanso nawonso kuti iya yeah, the weather was so bad to the extent yoti they were prepared kuti asakwerenso the same flight in kubwerera uh, back to blantyre ndi ku lilongwe so mukati muone muona kuti pali nkhani ya weather imene yatuluka very strongly ngakhale iwowo amndegewo anachita communicate ndithu kunena "Ayi, koma kunoko major turbulence mabampu weather is- nyengo sili bwino ndiye kuli chigawo china chonena kuti ah, kumaona kuti ah, Koma kukhala ngati kuti a President kukhala ngati ulendowu samaudziwa, kukhala ngati kunena kuti pamene anafika m'dziko muno a Vice President iwowo samadziwa. So anthu ena atha kumaona ngati kuti ah, so the President did not know about this. Ah, maybe mwinadi sanali involved. Koma, ndinene koma, on the other side, alipo anthu ena amene Nothing of that will convince them. Ena onena kuti iyayi zonsezo olo mutanena china chilichonse kuti kaya president samadziwa kuti achilima anali atabwera mdziko muno kuti atenga ndege anazi- anazindikira ngozi itasowa ndege ija sizingatipangisebe ife kuti tisinthe maganizo athu so amalawi ali ogawanikana maka awa amene adachikhazikisa kunena kuti iyi inali ngozi yochita kukonza they're still divided because ena nda- ndayankhula nawo amene they see kunena kuti mm, komadi pena pake ndimaona kuti ah, mwinadi zinthuzi i think inali ngozingozi koma anthu ena they are not still convinced ndiyankhe motero chabwino a Pankuku a Msukuluzi ngozingozi kapena manmade
no uh, i think eh, mukandifunsa loterolo iya timangonena kupherera mphongo Ah, pasene paja yes, remember yes. tikulowa magawo apa Yes. pano kuti ti- ti- tiziona Ndi- ndi- inenso ndingowalitsa kunena kuti uh, anthu enaake abwana patavuta patatani how uh, uh, accurate certain uh, information can be uh, ngati ana- anagwira kunena kuti anthu amene aja anachita kuphedwa abwana ndiye munakhala kuti ku commission of inquiry kuja mwayikamika nje okhaokha omapemphera kangati pa tsiku Kusala kudya. A- anthu a Mulungu awo ndi olondola angelo tsikani tapangani commission of inquiry these people will not change to them these people were killed some people had to sit down ndipo amaganiza choncho so ine mwina koma si kodi kuganiza sikumayenera kuti kuzikhalanso kuti kuli backed ndi yes some facts kapena Nona ntha- nthawi zina zimakhala kuti mwina ndale zangolowabe kwa- kwambiri nde ndifuna kuti ineyo sindifuna kunena kuti ah, ndiwaletse kunena kuti asaganize mmene aganiziramo let them hold their view Ah, ndi alipo ena amene amadzayang'ana kunena kuti wait a minute what if uh, uh, uh, what i'm saying zitakhala sizoona ndikupatse chitsanzo if i'm home now my wife is calling me so sindikuyankha ayi kodi you married very married okay nde sindikuyankha now my wife akangopanga conclude kunena kuti aa mwina apitatu kwa mai 2 alipo

eti so before we jump into conclusions mmene munena tiyang'ane zinthu Chabwino. zinthu Quick, quick, a quick one. Yes, a quick yes, one. yes, yes. Um, uh, wachibale wina anapanga post pena pake kunena kuti i wish the dead could speak yes chifukwa Pali mutha zinthu zina. eh, pali zinthu zina Amene zimene amalamule wekha. akudziwa Yes. ndi amene ali mdegewo yes yes ndi Mulungu yes Basi.
so but ifeyo ponena kuti tikufuna closure tiyesesabe Now, Kuphatikiza what we ndi- have. ndi- ndikunena kanuso kakunena kuti aliponso anthu ena amene akumatha kuona kunena kuti ah, komatu apapa zokuti itha kupezekadi kuti ndi human factors ndi uh, weather nzoona koma chifukwa cha mmene anapangira handle iwo amene ali adindo nditero yeah? zinapangisa anthu ena kukhala ndi mafunso and mafunso amene aja ndi amene akukolezera moto to the conspiracy theories ndimafuna nditero chabwino tiyambe kulowa mkatimo tinenenso apa kuti mmene ananenera commission of inquiry kuti even uh, nyumba zofalitsa nkhani ma ana, anayankhula nawonso Yes. even ku times kuno adayankhula nawo and ine ndini disclaimer pano inenso ndi mmodzi mwa anthu amene adanditana kumene Yes, yes, kuti yes. akandifunse mafunso ndinapita akandifunsa mafunso funso yes so i just wanted kuti anthu adziwe kuti adandiitana kumene kundakayankha nawo mafunso koma tili pa nkhani imeneyoyo padali anthu kudandaula even composition Yeah. ya commission imene iyi iyayi mulibe wakuti eh, munakakhala wakuti number one tikamakambanso nkhani imeneyi mwamsangamsanga chifukwa tili ndi nkhani zambiri zoti tikambe padali anthu ena awiri amene adatula pasi maudindo awo a Sylvester Namiwa komanso abusa Nyirenda ndithu a Nyirenda sitinadziwe kwambiri tazazindikira Yeah. mochedwamo kuti ah kuti a Nyirenda sadapitire nawo komanso a- a- a- a ujeni wa commissioner amadandaula kuti anthu amene amaayitana anthu they were not forthcoming ndi eh, information imene i- inakathandiza kutanthauza ngati kuti amalawi ambiri timakonda uh, gossip mongonena maboza Secho. nthawi imene atakuitanani kuti bwerani muyankhule anthu amati ine sindikonda magulu e chanchani the same way mukaona even ku ku judiciary Yes. Oh, kuma- kama- Judicial kani- Service Commission. yes kumadandaulidwa iyo khala ngati kuli zakatangale anthu anawuza bwerani muzatiuze kuoneka kuti anthu ambiri timafuna basi zingolemba m'ma social media mu koma kuti tibwere tizanene pamalo oyenerera ambiri fe we chicken out ndimati tikambe nkhani zitatu zimene ndikuphatikiza composition ma resignation aja komanso people not forthcoming with evidence tiyambe ndi inu a Mhango how would you sum it up Yeah. zimenezi mwamsanga Ndi- msanga ndiyambe ndi yomalizayo kunena kuti amalawi if we want to fix this country we should rise above gossip Ngati tifunadi kuti tikonze dziko lathu, tizifika nyengo yomanena kuti izi sizocheza, izi nzofuna kuti tikonze dziko. Ngati tizingolemba zinthu pa masamba a mchezo anthu nkupanga malaiki nkupanga basi nkuthera pomwepo, I don't know how serious we are about this country because mwayi ukaperekedwa kunena kuti tazanenani chilungamo, ine I would have thought Kuti wina aliyense amene ali ndi mafunso kapena ali ndi umboni wina wake wogwirika, pitani, go, ndikukapanga testify, overwhelm amene akupanga ma inquiry wo ndi information imene itithandize ngati dziko kuchita pinpoint pamene zinalakwika ndipo ngati panali anthu amene ali behind the, the accident adziwike. Koma tikapanda kuti tikuthawa, kaya timakhala mantha, kaya imakhala kuti basi timango ndi pure gossip, ine i believe it's a lost opportunity mm. kwa iwo amene amayankhula ngati kuti akudziwa zinthuzo mm. koma mwayi utaperekedwa they didn't show up mm. chimodzimodzi mmene munanenera cha judiciary please let's get to that point onena kuti when amalawi akanena kuti tiyeni tikonze chinthu let's go in full force so I'm, I'm really saddened ngakhale we are- I'm saddened ndikusangalalabe kuti anthu 120 anapanga testify so ndikuona ngati kuti ndi paja amazanena ku a- a- akamapanga m- maukwati mchalichi amazafunsa kuna alipo amene ali ndi choletsa choti anthu awiriwa asakhale pa banja loyera kenaka amazafika nthawi yonena kuti ayi ngati palibe ndiye pasitu Musazayankhuleso. musazayankhuleso Sungani moyo amafika wanu. potero Yes. Now, ndimangoganiza the same principle kunena kuti why would i continue kumaperekera umboni on my social page mm. pomwe patapezeka mwayi kuti ndikaperekera umboni koma ineyo sindikufuna kutero so in as much as it tikuinena composition koma ndikuona ngati kuti it was a missed opportunity for some people very quickly on the composition ya uh, uh, uh, gululi mm. mukaona mmene muja munali mafumu munali madokotala munali anthu achi uh, achipembezo munali uh, anthu ma technical experts osiyanasiyana munali anthu maloya munali anthu azamalamulo ndi, ma, ndi ma, uh, anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana for me i actually felt kunena kuti even pamene amawerenga report ija you could see these are very confident malawians very experienced in so many you can see mutha kuwaona apo ambiri onse tikuwadziwa agwira ntchito malo osiyanasiyana iwo amene anapanga resign anapanga resign pa zifukwa zawo ngati a Namiwa i think he came out in the open ananena mu social media nchifukwa tinadziwa koma a Tony Nyirenda sananene mwina nchif- mu social media chifukwa yake mwina sitinadziwe anali ndi ufulu wochita resign anali ndi ufulu wosatengapo gawo ngakhale anasankhidwa so we cannot blame them ali ndi ufulu ndipo i don't blame them anali ndi ufulu wotero Chabwino. koma what i just wanted to say is kunena kuti nkhani ya composition there can't be there can't be a composition of an inquiry imene wina aliyense 100% azanene kuti ah koma imeneyi ena ananena kuti iyayi tinene tiikemo mwina anthu a family koma you know it's like um, kuti ineyo mng'ono wanga waphedwa ndiye anene kuti ndikafufuze nawo vuto imene imakhalapo ndi the emotional attachment in fact malamulo aku- aku- akuchipatala ndionena kuti dokotala zitakhala kuti kaya ndi mkazi wako ni dokotala kapena mwamuna wako ndi dokotala amadzichita recuse pali ndithu malamulo amene onena kuti iweyo umayima pambali chifukwa cha connect, connection imene muli nayo mm. uh, amanena kuti ena agwire ntchito imeneyo so ndimangofuna kunena kunena kuti composition in general ndimaona ngati kuti ndi amalawi onena kuti odziwika bwino olemekezeka in so many ways palibe munthu opanda opanda flaw malawi muno koma at the end of the day at kodi amalawi aikhulupirira commission imeneyi because of the team it's I tell you, alipo anthu ena, they never believed the team right from the beginning. But as far as I'm concerned, I think they tried. Ma findings awo tichita discuss pompano chabwino a pa Nkuku
Uh, mwina I wouldn't agree more ndi zimene ala- alankhula uh, a Chunga kunena kuti uh, alipo ena alembapo kunena kuti wakuti wakutiyo ndi- is, is connected to wakuti awo adakwatira kwakuti ine ine ndiona ngati kuti mwina before we begin judging the individuals tidziyang'ana ntchito imene awapatsa yeah?

tiyenera kuti ziyenda nkhani ndi zambiri actual report yatuluka mafunso ena ndi amene tikunenawo kuti yayankha mafunso ena sinayankhe pakubwambwera interesting two issues imene ikunena ya human factors ndi environment okay environmental if you like kuti zikuonekabe kuti mwina ukadaulo wa anthu amene ankayendesa ndege imeneyi udakambidwapo Yes. mu ripoti imeneyi komanso nyengo nde timati mwina tikhalepo pang'ono tionepo pamenepapa the, the human error imene ikunenayo anthu ena anenapo kuti anthuwo anatisiya mmene mwanenera muja they cannot defend themselves however panali zinthu zina zimene anthu apeza mmene zimakhalira even ngozi za ndege imene ndaonerapo ineyo ma uh, air crash investigation amayamba kuunikira pamenepo the Yeah. first point imakhala kuti kodi anthu oyendesa nchi- nchi- ana amaidziwa bwanji ntchitoyi now zikuoneka kuti uh, ma licenses awo sadali renewed Yes. at least for seven years Yes. ngakhale ziku- zimayenera kuti azipanga every 6 months you renew your license every 6 months komanso akuti uh, zija amati uh, instrument flying IFR they were not trained in instrument flying zimene uh, okay timafuna tikambe kaye zimenezozo komanso medical yes medical report ujeni Sinali current. sinali current Yes, imayenera iziyezana pafupi pafupi malingana ndi concentration i think zimene zimafunikira ukadaulo oyendesa ndege umayenera kuti uzikhala kuti china chilichonse chikuyenda bwinobwino mthupi mwakomo kupatula mapepala uh, ndimati tiunike nkhani imeneyi yeah. then tidzaunikapo nkhani ya nyengo komanso zipangizo za ma airport mwathu aviation yeah. infrastructure mwamsangamsanga yeah. ndiyambe ndi inuyo okay. uh, ujeni pepani ndithu ndizikhala ndikuthamangitsani yeah. we have 30 minutes no, no, no. but we have so very much quickly. Yes. very quickly yes.
um, cholinga chathu sichopanga sopanga blame the dead no Koma ndi kuona ngati dziko titengerepo phunziro pa zimene zinachitika. Mu lipoti muja pamene amafotokoza akuti anzathu azanyengo meteorological office amapereka folder imene imakamba za nyengo yeah? uh, weather folder koma amaipereka upon request amapereka kakhala kuti a pilot a ndegewo apempha zikuoneka kuti sanapemphe not just ulendowo but even a day before sanatani Sana- sa sanapemphe Yes. ndimaona ngati kuti pamenepopo something was wrong um, komanso ma systems athu could have been there to help kunena kuti even pilot yo atakhala kunena kuti Anaiwala. anaiwala system iyenera kukhala kunena kuti iya chifukwa anthu athu amadziwa zonena kuti weather mzuzu siinali bwino Yes. you mean simunakanena kuti ngakhale simunachita request koma in, indeed you need this Mkwasi- Ndipo ndiku- mkwasiya adzipita exactly Pole sana pepe.
mukwasiya fanyo kuti sanapepese No. ma system zake ndi otani pamene ponso tiphunziranso china chimene chokhudzana ndi ma- ma- ndi ma- ndi mapilot iwa kunena kuti kodi mukunena kuti pali standard yoti imayenera kumapanga renew ma license iwo pafupi pafupi they were not they were not licensed they were not renewed ma medical reports awo kapena kuti ma medical examinations awo aoneka kuti they were not current kodi amapanga amaonikira zimenezi ndani ku mdf ku mdf amaonikira zimenezi ndani Yes. and would you allow the whole vice president ndi ena onse amene anakwera nawo ndege imeneyi Ni- they are vips important malawians ndithu kodi ayendesedwe ndi anthu onena kuti mwina malaisensi awo sanali moteromo yes vuto lakundege mukangotengera kuti ayi komatu munthu anali ndi experience mwalakwisa Yes. zimafunika kuti munthuyo tinamva for example mayi aja Yes. anali kuchipatala ndi mwana Yes. you know and from there did she go back for retraining No. no went back Nde, pamenepo nde kuti ma systems once again sindikufuna kuti tichite dwell kwambiri on the individuals koma on the system system. system yathu ku mdf ko tayiunikani kuti even atakhala kuti uh, ma situation ngati amene wawa people should not blame you anthu azinena kuti ah, koma kwanu mbali yanu munayesesa no human error mwina nkhani ndi ya mashini kapena zinthu zina anthu ena anakonza koma apapapa mwapereka loophole yoonesa kunena kuti in terms of systematic management panali failure ndinene kuti malingana ndi anthu ena amene mwa- munanenanso kumayambiriro kwa program timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana Yeah. Timaya- timayankhulana ndi mapilot ena amene amaulusa ma commercial flights eh, Yes. ndege zonyamula anthu Yes. amba. amatiuza kuti malingana ndi mwambo woulusa ndege every 6 months Yeah. timayenera kuti tichite renew license yathu now forgive me but they are flying ordinary people Yeah. awa ndi amalawi amba sitikunena kuti anthu ndosafunikira but these are ordinary people Yes. anthu awawa awa okuti they were supposed they were meant to fly a president A vice president. a vice A president, president, yes. ndi kumakhala 7 years asanapange renew license yawo ineyo a Bamkuku pamenepopo iyamba kusonjola bwinobwino nkhaniyi

ndiye kuti panali negligence on their part kunena kuti mukuti akayendese a VP ndi anthu ena komano ma medical report I mean, me- medical status yawo sili current. Sitinapange, yes. komanso uh, the, the licenses have not been renewed what gave them the confidence just the experience of the people or what so if you ask me apapa apa mdf inaphonyapo apapa inaphonyapo and tikamapita kumapeto kwa programu iyi tiwaloza chala kunena kuti you could have done better on this part chabwino chifukwa chokuti i don't know kuti iniyo malamulo anu ndi otani ku mdf ku whether you allow Kodi mmalola- mmalola munthu pabepo ponso ndipofunika Eh, kodi mwina ticho makhali- sili kudziwa. tifufuza standard procedure Yes. yakuulusa ndege ndimmene tanena apapa osati akulutsa ndege olo Eh. galimoto yoti license yo ulibe Yes.

komanso pali anthu ena ma departments ena ngati ukuku ku, ku, ku mdf Yes. nthawi zina anthu tima timayang'ana kumbali chifukwa cha momwe aja timakambirana aja ata national security izi nzazida izi nza asilikali musamakambepo kuulusa ndege ndi kuulusa ndege Yes. kaya ndiwe msilikali kaya ndiwe civilian ndipo anthu amene mukunyamulawo ndi anthu amapuma amatha kufa i think ma standards a aviation samatengere compliance based on military or non-military orientation ayi nditero pamene pomwe mwanena bwino. Yes. musasunthe Yes. ndimafuna ndivomerezane ndi apapa kuti ah, po- pomapereka ah, ah, folder Yomafo- yo- yopereka forecast ya weather mmene ilili ndi kumadziwa kunena kuti o akuti ife mmene palili panopa tikudziwa pa airport panopa nyengo kumene akupitako Mm, sili bwino. sili bwinobwino now pali procedure imene

Yeah? Yes.
Anasintha the normal route. Yes. And even after kusintha, Yes. they still did not have a weather report. Now, Yes. mu, ku, ku management amakhala ndi mawu amene amanena kuti risk management. Yes. Kunena kuti mma- muli ndi mfundo zanji zimene muli nazo pa kampani kapena organization kaya ndi pachani kapena kagwidwe ka ntchito kuti atakhala kuti chitakhala kuti china chake chachitika zisabwerese mavuto ochuluka in other words pilot atakhala kunena kuti waiwala weather report muli ndi risk management strategy yotani yonena kuti imeneyo isakhale impact yokuti itha kuyika anthu ena kapena katundu wa kampani mmavuto ndikuonanso risk management failure pa nkhani imeneyo apa ndikuti takambapo za mapilotiwo komanso takambapo za nyengo zitochi taphatikiza tipite ku nkhani ina mosunga nthawi Yeah. bwanji mwina timve kaye uthenga ochokera kwa masponsors athu a series enterprise